em some persons ndị repukwara ndị mmadụ rape the girls the the girls akọsụkwa ha ịlọta then ndị mere erim a na-akpọ ya erim ndị mekwara ọbara ndị mefụtara ọbara nwanne ha n'arụ nwanne na nwanne lụrụ ọgụ nwanne were mma gbuo nwanne eh, emere ihe kwesịrị ime edoziri ana ihe a niile ka na-achụga ha this is foundational curse because it's, it's... Abia steeti mma mma nụ ala ụmụahịa mma mma nụ ala naijiria ekelenu n'ọkwa hsm aka ji ọfọ ọba agụiyi n'ala ụmụahịa okwu m wetara unu ee asị maka ndị na-asị e no concern me e no concern me e no concern me e no ọ ga-aconcern gị ee ọ ga-esikwu ike ee ọtụtụ n'ime anyị na-ajụ kedu ife melụnụ ihe anyị na-eme anara aga n'iru kedu ihe na-egbuchi ụzọ anyị ma ndị dibịa ma ndị aka ji ọfọ ọtụtụ n'ime ha na-ajụ kedu ihe mere nụ m gọcha ọfọ mecha ihe niile gọọ ọfọ chụọ aja mee ihe niile aja m chụrụ achụ ọfọ m gọrọ agọ agara aga ndị mmụọ anabata ya ọtụtụ ihe na-eme na-ebute ụdụka ihe a ime na ndụ dibịa or ime na ndụ aka ji ọfọ ma ndị enweghị ọkpụkpụ dibịa ma ndị enweghị ọkpụkpụ aka ji ọfọ ma ndị nwe ọkpụkpụ ndị gboo si bi ndụ ha ihe a na-akpọ foundational curse mm? your root o dependri ị ma na a sị na akụ akụ akụ when, when you plant a seed let me use that word when you plant a seed and it is not growing well sometimes it is from the root ọ depend ọ dị ka na n'ime na a kụrụ eh, em, that seed the the root the the seed was not positioned very well o nwere ike imebe ka a plant not grow very well. So ihe na try kọwa ebe a so many obstacles anyị na-enwe taa so many uh, um, um, backwardness anyị na-enwe taa si na ndị gboo bido otu ndị gboo si bi ndụ ha like ndị nwanne ha na nwanne ha mekọrọ la ndị nwanne ha na nwanne ha mekọrọ ị fụ na eh, a brother and a sister emekie emekie love ịlọta eme enwee a sexual intercourse ịlọta now um, some persons ndị repukwara ndị mmadụ rape the girls the the girls akọsụkwa ha ịlọta then ndị mere erim a na-akpọ ya erim ndị mekwara ọbara ndị mefụtara ọbara nwanne ha n'arụ nwanne na nwanne lụrụ ọgụ nwanne were mma gbuo nwanne eh, emere ihe kwesịrị ime edoziri ala eh, eh, connecting to coming generation ịmụtakwa nwa ọ bụrụ na idoziri ihe kwesịrị idozi ndị mmụọ ewefukwa gị n'ụzọ chọba chụba nwa gị nwa gị eme ebe niile jee ebe dibịa niile dibịa agba afa agba nta na imo mee enu mee ana anara afụ that foundational curse so ọ na-adị mma ịchọba ngozi chukwu chọba ngozi ajaana sị na ị chọrọ ka ajaana yere gị aka to trace your roots you need to go and do a proper verification to find out if you have any foundational blockage if you have any foundational curse these are the things that can hinder your blessing ị bụrụ aka ji ọfọ ị na-agọ mmụọ ị na-agọ ala ị na-eme ihe niile ị na-edina ụmụ nwaanyị ị na-edina nwaanyị ndị mmadụ ị na-eme different different all all kind- all kinds of atrocity ọ gara eme ka ọfọ ị na-agọ na-aga ọ gara eme o- ị gwa ndị mmụọ okwu ege ndị mmụọ agara egere gị ntị so ị bụ eze nwanyị ị nọ na chamber gị ị na-ala ụmụ nwoke ụmụ boys bịa ị gwa ha na they need to tap energy from you and all that ị na-edina ụmụ nwoke na-eme ọtụtụ ihe dị n'iche n'iche these are not good things ihe a abụrụ ihe dị mma ị bụ eze nwanyị ị ga-asọ iko ị bụ aka ji ọfọ ị ga-asọ iko ị bụ dibịa ị ga-asọ iko ọ bụrụ na ị chọrọ ka dibịa ọgwụ gị na-adị ile ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọfọ ị gọrọ dị ile ị ga-asọ iko you have to be with one particular person ee ị lụọ nwaanyị ị ma na onye a bụ nwunye gị gị na ya na-emekọ ndị mmụọ amarịgo na onye gị bụ onye a so ọ bụrụ na you are part of these people na ị nọ na this category ndị na a- a edina nwanne ha ndị na-akwa iko ndị na-edina nwunye ndị mmadụ you need to deviate from it then ị chọta ndị dịka aka ji ọfọ ka e wee ka i kpuoro gị ana ka e kpuo gị ana ka i dozie ana ka i meme ana emema kana asị m na tata nwa ga-amala anyị mma nke ọbụla anyị tiri aka ka ọ gawa i remain aka ji ọfọ ee na ala ụmụahịa a.k.a onye chi ya zere nọmba m ka bụ 081 34188122 igbo mma mmanụ